mórphictiúir an leathanaigh tosaigh le inimircigh sa Ghréig, pictiúr de inimircigh in áit darb ainm Idomeni atá ann. Tá an campa inimirceach báite amach is amach in uisce bháistí nó b'fhéidir uisce claochlú an earraigh. Is féidir fál a fheiceáil ar chúl a thóg an Mhacadóin chun na hinimircigh a thoirmeasc. Is cosúil go bhfuil ag éirí leis, tá na hinimircigh fós ar thaobh na Gréige de. Sea, tá cuma dearóil ar na hinimircigh sa phictiúr. Gabh mo leithscéal. Go deimhin, tá siad ina suí in clábar. Tá cuma dearóil amach is amach orthu. De réir an scéal, tá na leithris iniompartha ag cur thar maoil. Tá siad ag dó adhmaid le fanacht te. Tá ladrainn ag faoileáil os a gcinn. Scéal bocht amach is amach. Tá an choimhlint idir Apple agus an FBI Ag leanacht ar aghaidh, tá an FBI os comhair cúirte ag iarraidh go gcuirfí iachall ar Apple an glas a bhaint de iPhone gur le duine de na hionsaitheoirí é a d'ionsaigh cóisir Nollag i gCalifornia dhá mhí ó shin. Fiú má bhíonn an bua ag an FBI sa chás cúirte seo, tugann an scéal le fios go mbeidh foireann Apple drogallach, agus iad ag tabhairt na cabhrach dóibh, agus d'fhéadfadh an easpa cabhrach seo bac a chur ar aon rialú a dhéanfadh an Chúirt Uachtarach. Más é an Chúirt Uachtarach é, níl mé cinnte. Cibé, tá an FBI ag úsáid an scéil seo mar, ó, céard é an, bhí focal agam agus tá sé dearmadta agam so caithfidh mé é a lorg gabh mo leithscéal, agus ní hé an focal é. a raibh mé ag súil leis. Fasach, sé fasach an focal atá uaim. Gabh mo leithscéal anois, caithfidh mé a mharcáil sa bhfoclóir. Seo thuas anseo. Ní hé, tá sé thíos ansin. Má éiríonn leis an FBI sa chás seo, úsáidfear é mar fasach. Is cosúil go bhfuil seacht dteileafón eile a bhfuil an FBI ag iarraidh a. lámh a leagan orthu. Bhuel, tá lámh acu orthu cheana féin ach tá siad glasáilte. Sea. Ní chreidim focal den scéal seo, dála an scéil. Creidimse go bhfuil na iPhones oscailte ag an FBI i bhfad ó shin agus níl sa scéal seo ach iarracht a chur ina luí ar dhaoine agus, b'fhéidir, ábhar sceimhlitheoirí go bhfuil na iPhones níos. glasta ná mar atá siad, ach sin é mo thuairim agus ar ndóigh tá mise paranoid, sin focal anois nach bhfuil Gaeilge agam air ach an bhfuil Gaeilge air? sin an cheist, paranóia. sea, so, níl Gaeilge air ach Gaelú. Tá mé ag breathnú sa cheann eile ar eagla na heagla. Paranóiach. So, sin sin. OK. Tá an tUachtarán tar éis iarrthóir a ainmniú don Chúirt Uachtarach, fuair an. Nach uafásach an scéal é, tá a ainm dearmadtaithe agam cheana féin. imithe. Cibé, fuair duine den Chúirt Uachtarach bás le déanaí agus tá cead ag an Uachtarán atá ann a. Giúistís breitheamh nua a ainmniú agus tá fear darb ainm Merrick B. Garland ainmnithe aige. Tá Daonlathaí an tSeanaid tar éis glacadh leis le fonn go díograiseach ar a chuairt go dtí an Capitol mar ainmní ach níl na poblachtánaigh sásta in aon chor. Go deimhin, tá na poblachtánaigh sa Seanad á gcaitheamh as a gcinn agus ag tabhairt bata agus bóthair dó. Tá sé beagnach in tá sé beagnach tráth scoir sa Seanad agus ag dul isteach sa tráth scoir seo tá na poblachtánaigh ag iarraidh an chonspóid an chaint uilig seo faoin ainmniúchán a fhuarú ach níl a fhios agam an éireoidh leo. Beidh, gan dabht, beidh an tUachtarán Obama ag caitheamh an-chuid díograis ar an gceist seo. Rud aisteach faoi Garland ná a chúlra agus a stíl. Tá mealltacht aige ar an dá thaobh, agus caithfear a rá, tá gradam ar leith faighte aige, sé sin, is annamh go bhfuil tarraingt aige ar dhá thaobh na polaitíochta, go háirithe i dtréimhse deighilte mar atá againn, ach is léir nár rialaigh sé mar a rialódh ceartchreidmheach de thaobh amháin nó de thaobh eile agus sin ceann de na rudaí atá ag cur áthais ar lucht an ainmniúcháin gur gur beag cúis a bheadh ag na Poblachtánaigh seasamh ina aghaidh. Cheana féin, gan aon dabht, tá na

Dhaonlathach don ainmniúchán d'iarrthóireacht toghchán na huachtaránachta agus tá an New York Times ag tabhairt le fios go bhfuil grúpa amháin ag cur ina coinne go láidir, ag diúltú di. Sin iad fir geala. Ar éigean gur thug siad tacaíocht di agus í ag lorg an ainmniúcháin sa bhliain 2008. agus tá an ghné seo den choimhlint, den feachtas, ní coimhlint, ag baint creathadh as, Daonlathaithe sinsearacha, go háirithe i dtaobh stát atá faoi dhíospóid. Níl lucht straitéise an pháirtí ag iarraidh go gcaillfeadh Hillary Clinton stát,

Tá an chonspóid i Michigan ag leanacht ar aghaidh. Deir gobharnóir Michigan, atá anois báite sa chonspóid freisin, gur cuireadh míchomhairle air i dtaobh na ndeacrachtaí le huisce Flint. Deir seisean go cráifeach nach raibh, dar lena chomhairleoirí, nach raibh na fadhbannaí anróiteach ná róghránna in aon chor. Sin iad na mórscéalta ach sílim go bhfuil go leor ama caite agam orthu agus leanfaidh mé ar aghaidh le scéalta beaga sa chéad taifead eile agus, mar a tharlaíonn, tá mé ag iarraidh an fhuaim seo a thestáil.